nkhani imene tabwera nayo pano ndonena kuti kaya lero kwasala masiku angati kuti tikavote ndiyeno tabwera ndi mauthenga kunena kuti mdziko muno takhala tikupanga chibwana kwambiri pa nkhani yovota kwa nthawi yayitali ndiye chibwana imene tichisiye choyambirira nkhani zimene zakambidwa mu manifesto tazimva manifesto ambiri akulunjika ponena kuti afuna mdziko muno mukhale chakudya chokwanira komanso kuti tizipanga katundu tizipitisa kunja ndiye tikunena kuti mdziko muno malamulo amalo akukomera anthu olemera ndi anthu ongobwera mdziko muno muli chipsinjo cha malo kuonjezera pa vuto la malo ku thyolo nkumulanje malo anabedwa nthawi ya asamunda lero mpaka na lero malo akubedwabe mpaka na lero anthu akupasidwa majeketi akupasidwa matrauza ndi kumasinthanisa ndi malo lero tikuyankhula pano 2025 ndiyeno zipani zifotokoze bwino kuti kodi tithana bwanji ndi nkhani ya vuto la kusowa kwa chakudya komanso tipanga bwanji katundu opitisa kunja pamene chikhalirecho malo sali m'manja mwa mbadwa m'malawi muno 2 padakali panopa kuti dziko lino liyende kuti aliyense amve kukoma mtsogoleri wina aliyense amene afuna kuti asankhidwe aonese kuti amadana ndi katangale osati aonese koma apange demonstrate kuti amadana ndi katangale ndiyeno munthu amene avoteredwe atengedwe kuti akufunadi kusintha dziko lino anene poyera kuti akachepesa mphamvu za mtsogoleri wa dziko chifukwa ndikukuuzeni amalawi anzanga muli muno komanso amene mukutimvera wina kungonena kuti ndithana ndi katangale osakambapo kuti akachepese mphamvu za mtsogoleri wa dziko akunama vuto lathu lalikulu ndilona kuti mbava zija kutchula maiko usilija zimabisala m'mapiko a president chifukwa kuti presidentiyo ali ndi immunity chinthu china chonena kuti tikawavotera anthu awa timangowasiya atinamize atibere 5 years kenaka abwerenso azitipasa ma 50000 azitinamiza ulendo uno tikavota 1 tikakavota tionese kuti voti yathu tayiteteza yawerengedwa wina asasokoneze zofuna za amalawi Voti ija ikawerengedwa, amene wasankhidwayo tiyambe kumukumbutsa tsiku lomwelo kuti mwatilonjeza chakuti, mwatilonjeza. Tisadikire mpakana 5 years kumanena kuti tidzaonana 2030 ndi chibwana. Dziko likuwonongeka. Ndiyeno ngati tifunadi kuti tithane ndi katangale m'dziko muno, choyambirira tikonzenso constitution yathu. Ikupereka mphamvu zambiri kwa munthu mmodzi amene ali president, amene amabisa anthu andale. kudzera mu presidential immunity ndiye iyi si nkhani yonera kuti muzinena kuti nkhani ya nkhondoso ya ku ukraine sizikuzana ndi covid-19 zingofuna munthu amene ali ndi chidwi ndi amalawi munthu amene alibe mtima wombava apange zimenezi ndiyeno akamakufotokozerani tamva kuti kuli ma presidential debate nkhani apa tichedwepo kuti muzapanga chani kuthana ndi katangale asangonena bla bla bla anenepo kuti pakhale bungwe lapaderadera losankha mkulu wa apolisi pakhale gulu lapaderadera losankha mkulu othana ndi katangale ku acb tikhale ndi komiti yapaderadera yosankha mkulu woona kagulidwe ka katundu komanso kugulitsa katundu m'bomamo tikhalenso ndi komiti yapaderadera yosankha mkulu woyimira boma pa milandu chifukwa anthu onsewa akasankhidwa ndi munthu mmodzi president president akakhala ndi osowa chilungamo akakhala president wakuba onsewo amakhala akuba amamvera munthu ndifake lero zinthu ziku- zikudabwisa kuti anthu akuuzidwa kuti awa ngakuba anthu angoyang'ana ngati kuti tilibe utsogoleri ndiyeno nthawi yakwana mwayi wathu wafika kuti tikonze zimenezo nkhani ina imene tabwera nayo pano ndi nkhani ya ntchito achinyamata mundimvere kaya mulipo achinyamata amene mumvere press briefing ino amene ikuphonyeni mukapezenso muyimvere mdziko muno munakhazikidwa lamulo lonena kuti kampani iliyonse isamalembe anthu kuchokera kunja izilemba amalawi amene ali ophunzira tili ndi mayunivesite tili ndi chani amalawi ngophunzira bwino koma makampani a amwenye amene mukuadziwa kwapangika lamulo lawo laokha amalawi tonse ntchito yathu ndi yapansi ground ntchito zathu za ulebala ntchito zonse za umanija kumapita uko akumalembana amwenye okhaokha zafika saizi yonena kuti pa kampani iliyonse yamwenye mukapite mukapeza ma payroll awiri ndalama zowalipira zolipira amwenye okhaokha ndi zina zolipira ife human resource mukapezanso awiri human resource wa amwenye ni mwenye hu- human resource wa inu ndi ine uh, wa munthu wakuda zimene ndikunena pano a vitumbiko mumba akuziziwa chifukwa makampani a amwenye mwayendamo a dimba akuziziwa makampani mwayendamo umboni uli pano ndinalo kuti mu, uh, mu, mu february tidalembera kalata chaka chatha kulembera mkulu wa immigration a Kalumo kuwauza kuti kuli kampani ya Credible uku kuli anthu 6 amene achokera kunja amene amayendesa njinga za moto kumakagulisa ndudu za fodya koma achokera kunja nzoona kumalawi kuno sitingapeze anthu ogulisa fodya a Kalumo atayang'ana mu system ya immigration anandiuza kuti pa anthu onsewa amene ali permit ni munthu mmodzi 5 wa alibe ma permit zidachitika ndi chani kunapita immigration nseu wa mchinjiwu anakachosa munthu amene anapezeka ndi nambala yanga pomuganizira kuti ndi amene watiuza mmalo moti akatenge anthu amene akukhala mdziko muno mopanda lamulo akanakachosa anthu amenewa bwezi kampani imeneyi itasaka ma salesman 5 ndikuti zimene ndikukamba pano a vitumbiko mumba akuzidziwa zimene ndikukamba pano a dimba anduna a- a- a- a- a za ntchito akuzidziwa so achinyamata ndikuwuzeni kuti president wina aliyense lero akabwera kunena kuti afuna mumvotere mumufunse kuti anamiwa atiwuza kunena kuti mdziko muno mwayi wa ntchito ulimo koma ntchitozo zidi mmanja mwa anthu akunja amene akukhala opanda mapepala ndiye muthana nazo bwanji awa akufuna kulamula panowa asatilonjezenso angoyendamo mmakampanimu atenga anthuwo azipita anthu ayambe ntchito nkhani ina ndi ya shuga mukamvetsera bwinobwino ma manifesto onse zoyankhula zija palibe akutchulapo za shuga pamene chikhalirecho posachedwa pompa taona anthu tikupanga mizere italiitali ya shuga pamene chikhalirecho dziko la mauritius chuma chake chinayi chinatukuka kwambiri chifukwa cha shuga chikhalirecho mulungu adatidalitsa tili ndi nthaka yabwino nkhani ya shuga Kampani za shuga zidayamba ntchito zake m'Malawi muno cha m'ma 1960. Nthawi imeneyo population, chiwerengero cha anthu chinali pafupifupi 4 million. Lero tilipo 20, pafupifupi 20 million. Koma shuga amene umafunika pa chaka ndi 500,000 metric tons. Shuga amene amapangidwa mdziko muno 350,000 metric tons. Gapu 150,000 metric tons. Koma kampanizo zimapanga phindu. Akanakhala kuti shugayo akamamugulitsa kumapanga kumaduka naye kusapeza phindu bwezi tikuti akuluakulu ndiye azionjezeranji koma inu amalawi simmadabwa kuti chaka chilichonse shuga kumasowa pamene shuga wathuyo kunja kumachita kumlimbirana tikudandaula kuti forex mulibe ah, ndiye osadabwa kuti bwanji osaonjezera ku mangochi eh, ku nkhata bay mu, mu mudambo la bua ili e, ku vwaza uko osaonjezera e, minda kuti tizipanga shuga wambiri chifukwa chani tiyambe kufunsa mafunso amenewa sindili ndekha ndimangofuna kuti mwina ndilambule bwalo ndiyeno mwachidule kwambiri comrade ndikupatseni mpata one minute uh, kenaka tisanayambe kupereka kwa makolo mupherepo mphongo pa zimene tawerenga ndi zimene ndayankhula